ezie na ọ na-adịlị ya mfe kedu ulu anyị na-erite dịka obodo dịka ofu onye na isi ya bụ individual na ụtụ isi a a na-ekwu ka a na-atụ
uru anyị na-erite ebuka ị ma na taxation bụ the engine of national development and ọ bụrụ na and as an individual we have our civic responsibility ị na-atụ ụtụ isi anyị and ị na-atụ ụtụ isi gị ị mago na ị rụgo ọrụ gị as an individual ihe fọziri gọọmenti bụ ịhụ na ọrụ ego ahụ ị kwụrụ na ha ji wee rụpụta ihe bara uru and government can never work without taxpayers money so uru anyị na-erute na ya bụ na gọọmenti ga-eji ego niile a anyị na-akwụ were meere anyị ihe dị mma nye anyị security nye anyị ezigbo ụzọ anyị ga-esi were na-aga nụnụ na-anya moto anyị mekwanụ ka ụmụ anyị nwee ebe ha na-eje akwụkwọ and nye ha free education because ị gaa na western world

ha ga-eji ya wee rụọ ọrụ even na Anambra State e nwere a lot of development going from all the sectors in the state which shows that our money is properly used so anyị na-erite uru na ya and we are seeing that uh, uh, the, the evidence of democracy in Anambra State. Thank you. ọ dị mma daalụ dr obieri ee

gbasatalụ uru anyị na-erita na ụtụ isi nke anyị na-enweta na Naịjirịa tụmadị na Anambra steeti dịka onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụtụ isi nke Anambra steeti yana ego ndị a na-enwetagasị n'ụtụ dịgasị iche iche n'ahịa dịgasị na Anambra steeti biko ọ ga-amasị m ka ị kọwara ọha na eze pesenteji ọnụọgụ ndị na-akwụ ụtụ isi anụnwa ka anyị wee malụ ma ego a na-atụ ọ na-abakwa n'akpa gọọmenti ka ọ na-enyekwa aka na mmepe n'ọrụ mmepe a na-emepegasị n'akụkụ dị iche iche na Anambra steeti daalụ
Okay, uh, daalụ rinne, thank you so much. Nnọọ.
Yes, um, ị ma ihe dị na taxation bụ na a- a- ị na-akwụ based on ego one ị na-emake. So ọ bụrọ mmadụ niile na-akwụ the same thing when it comes to taxation. Ọ bụrụ levies, levies are flat. Ị pụta ihe dị na n'afịa, a sị na e nwe levy. Ọ bụrụ na ihe dị ka eh, 35,000, ọ bụrụ flat for everybody. But for personal income tax, it's based on ego one ị na-emake na your business and ego niile a na-acollect bụkwa abịakwa centrally to the pot of Anambra State Government e jiri ego a wee na-alụ ọrụ dị iche iche ụmụ ihe dịka road school hospital the things that are um, of common good ndị ọcha na-akpọ ya common good ị mago a pụta na community ofu onye ama eje rụba school rụba hospital ọ government ka ọ dị to try and facilitate that ma e nwezikwa some other private uh, investors they can also do that but for the public um, for the public hospitals and public schools ọ government na-arụ and it's from the money that a na-acollect from taxation and some other money that comes from uh, the federal government ka e ji e ji eme ihe ka ọ dị possible and you can imagine na in, na- in uh, Nigeria na Anambra na population na-egrow day by day year by year so ọ bụrụ na they make all these investments because ị mago a ga-emekwa um, infrastructure ka ọ dị available today na-aplankwa maka the future maka eh, population na-egrow you need more of these facilities to be running ka o wee o wee dị mma so ọ ọ ya kpatara na eh, taxation dị very important in any society daalụ Daalụ. Okay. ndewo Ah, onye ngịnị na-ekwu bụ Odikpo ụda gbachara ejighị ajụjụ Udala FM biko Nke daalụ. ị bịa na Anambra State na e nwere issue a na-adị enwebe ihe gbasara taxation a na-enwe illegal illegal tax collectors oge ụfọdụ ụzọ e si akwụ ya ọ dịka a sị na enwe ife nrụrụ aka buru ibu because na ọ- onye bịa sị gị weta 1 naira i nye nwanne nke ọzọ eyiri uniform afe nke ọzọ wee bịa o nwere ka e si chịkọ na atị ya onye were ego akwụọ a ma na akwụ- na- na- ekwe- nwee code a- e ji akwụ nya bụ ụgwọ nwee app e ji akwụ ya ọ- a na-akwụ ya ọ dị centralized because a fụọ a fụọ ya na news mana when it comes to practice na a da eme ya eme how can we go about it
Okay, I think for me, the first thing m ga-ekwu bụ na, the taxes and levies, the citizens need to be aware of what they are supposed to pay. Ihe ha kwesịrị ịna-akwụ, ha kwesịrị- ha- ha kwesịrị ịma ihe ọ bụ. So na AIRS, ihe anyị na-eme bụ to enlighten mmadụ niile ka ha dị sure of ihe ha kwesịrị ịna-akwụ. Secondly, ego tax a na-akọlekt is electronic adịghị akwụ ya in cash so onye ọbụna pụta sị gị gbote cash ma na ọ dị illegal that's the first uh, thing is illegal because ego niile a na-akọlekt from government is electronic into the government account either a na-akwụ ya through pay direct, through transfer, or through POS into the government account. Onye ọbụna sị gị kwụọ into private account, ị ma na ya illegal taxes. So the truth of matter is na in, in our society enwere so many people na-eme uh, illegal collection and our objective is to ensure that we reduce this thing to zero or the barest minimum so anyị nwekwa um, e- e- e- onye onye na-adịrọ sure ọ kpọọ nọmba ndị AIRS ọkpọnye ọ send anyị email ka anyị dị sure na onye na-ana gị ego dị authorized to collect it but like I said the first thing bụ to ensure na ọ bụrọ cash ọ bụrụ ị kwụrụ na cash ịma na ịma na onye onye onye a illegal collector two ego a na-abanye straight into the government coffers okay follow up Um, question yes ee anyị mee program nwanne nyaa ka a ga-esi Yeah. wee kwụsị nrụrụ aka na ịna ụtụ ịna ụtụ isi e wee kwuo na ndị OCHA Brigade ma ndị ARTMA na-eji pos ana ego which i witnessed once onye dị m n'arụ jelu fa were pos nalị ego mana nke a bụ last two years wee kpọọ Konti kọwalị ya sendịalị ya pos na sendịkwalị ya afa onye a so kedu mbọ ụnụ na-agba ndị mmadụ na-afụ ya ịchụna ịchụ ịchụ ịchụna ndị a na-eme ụdị akpa ụdị agwa bikọs na nsogbu e nwere na Anambra steeti people na-efil na a na-ezu fa ori instead of ịna fa the tax kedu mbọ unu na-agba a na-afụ iji chụna ndị a kpatakpata
Okay, so um, ịma, otu esi achụ ihe a bụkwa from different angles. One is public enlightenment. You know, onye na-akwụ akwụ dị sure maka ihe ọ kwesịrị ịna-akwụ onye ọ ga na-akwụnyelu and otu ọ ya-esi wee na-akwụ ya that at least that solves half of the problem two bụ ndị na-ana ana bụ illegal people anyị na-enweta their information like otu anyị si wee kpọọ Konti kịta enweta the information e mee ya investigate e mee ya investigate then anybody that is found culpable will be punished. So my encouragement to ndị na ndị na-atụ ụtụ bụ that they should ensure that enwe e ga-enwe nọmba a ga na-akpọ m na-enye nọmba of AIRS ọ bụ na ị dịrọ sure ị kpọọ this number eh, ka e wee dị sure na ị na-akwụ the right person na ị na-akwụ the right eh, to the right account agency Ọ dị- ọ dị very important ọ dị mma ee maazị ikakọ ka anyị wee were otu iche wee gbuo nnụnụ naabọ dịka onye otu m si wee jụọ gị o nwere ozi mbipụta nke ọha na eze sitere n'aka ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka mgbasa ozi na Anambra steeti n'ọnwa Mee gara aga wee na-akọwa na dịka a na-aga n'iru na ministri ọbụla depatmenti ọbụla ejensi ọbụla ama nwezi private account na ọ sọọsọ nke na-abata na AIRS bụ nke gọọmenti fụrụ n'anya Dịka ihe onye otu m jụrụ gị, ọtụtụ ndị daa iwu ma ọ bụ atụghị ụtụ isi o ma ọ bụ atụghị ụtụ nke ụlọ ọrụ dị iche iche ma ọ dịpatmenti ma ọ bụ ejensi dịka ARTMA SASA ee kee ihe a na-akpọ ya OCHA Brigade na ndị ọzọ ha daa iwu ahụ kedu ihe a ga-eme maka na ihe ndị a bụ ihe na-egbochi ọtụtụ mere ị na-ekwu okwu ụtụ isi ọ dịka ha na-asụla azụ kee ka a ga-esi wee fụ na ya bụ ego ha ga-akwụ maka na ha dara iwu na ebe a ka ọ ga-aga ebe ọ bụ na ama onwere onye a ga-enye ego nkịtị n'aka na ọ na a ga-aga n'ụlọ akụ gọọmenti wepụta wee kwụọ ya kee ihe a ga-eme wee gbas- wee gbachie ọnọdụ dị otu
okay ị ma ekwubugo m ya before sị na ndị na-atụ atụ eh, kwesịrị ịma ebe a a na-akwụ ụgwọ so it's our job to let them know where so anyị na-intensify our communication so that the ndị na-atụ atụ will know exactly what to do ebe a ya-akwụnye ụgwọ because ị ma ị jee na bank gwa ha pay direct gwa ihe ị na-akwụ for they will pay straight ebe ọ na-enwe any eh, any revenue collector dị authorized by AIRS ọ ga-eshow I- ID card ya right gosi na ọ from AIRS or an AIRS eh, appointed agent ga na collect so without that onye a- onye na-atụ atụ kwesịrị ịma na mba ọ ya ọ ya clarify right before ọ tụọ the ụtụ now on the other side um, the other agencies departments etc na-ekwesịghị inwe private account Mr. Governor ekwugo ya very clearly na meeting anyị that it is completely ill- illegal and onye ọbụla enweta enweta ọ face the consequences based on the rules of engagement within the government. So ọ dịgo very clear all, all based on these two sides ka a ga-eji wee jiri nwayọọ nnọọ ịma na so ụdị ihe a ama nkwụsị at once because some people adịgo used to it over time mm. so ọ nwayọọ nwayọọ ejiri ya they will now completely eliminate it. ọ dị mma daalụ rinne Dr Obieri ọ kwa o nwere ife ị chọrọ ikwu eh, eh, ok
But um, I, I think uh, the chairman has said it all because uh, before mmadụ uh, ewere POS wee mee payment you must uh, uh, clarify or ensure that that payment is going to the Anambra state government. ọ bụrụ na onye sị gị kwụnye ụgwọ ino gị na-etinye ya wee na ahịa pụtanụba aha mmadụ

and make sure that every office ebe a na-akwụnye ụgwọ eh, every MDA anywhere any service a na-akwụ ụgwọ ọ dị very clear Exactly. ihe the rate kwesịrị ịbụ so that the citizens na-akwụ either for a service or for a penalty ama what is expected of them so it's Exactly. very it's very understandable and that's what we're going to do ọ dị mma ee anyị ga-azọpụ ije nwa nwa- nwa ob- ee, obere oge ka anyị nwee ike gbaa aka ahịa ka anyị wee na-agakwa n'iru na ihe mmemme a n'ụtụtụ a biko ejekwana ebe ọbụla Igbo bụ Igbo anyị na-alachiatanụ

ebe egwu na-atọ ụtọ 21 gun salute onye isi kpọwai akụkọ na-eme ka obi sie gị ike na vibes na-esochi gị kwa ụbọchị kwa ụbọchị tinye redio mee ka ụbọchị gị maa mma
ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu Igbo Proverbs words of wisdom passed down through generations geenụ ntị otu osisi adịghị eme oke ọhịa one tree does not make a forest this means that no man is an island speak out when you need help 104.7 Udala Radio

ndewo ọ bụ na ọ kịta ka ị ka na-esonye ebe a bụ Udala 104.7 FM nke nọ n'Ọnịcha ka n'ụbọchị taa na oge biri ka m biri ka anyị nọ bụ oge anyị ji eme maka ọdịmma nke ọha na eze ọ baala isi ka o wee nwee ike baala agụba na ọ kwa n'ụlọ nwaanyị bụ ụlọ di anyị na-asị gị nnọọ n'ụbọchị taa dịka anyị na ndị na-afụta maka ụtụ isi nọ ebe a n'ụbọchị tata dịka anyị maara ụtụ isi bụ maka ọdịmma nke obodo maka a da agba aka ahụ nwata eze anyị na-asị unu nnọọ n'ụbọchị tata ndewo dịka anyị kpu okwu n'ọnụ tupu anyị azọgharị ije maka na e kwukata kwukata o nwere ike fụba ụfụ n'ọnụ a sị ka anyị nọgharịa ka anyị wee nọzitekwa dịka anyị na-ekwu gbasatalụ ụtụ isi anụwa onye isi oche nke ụlọ ọrụ Anambra Internal Revenue Service wee kọwaziala anyị ihe anyị kwesịrị ịma na ihe ndị bụ ihe iche aka mgba nyekwuo ya bụ ụtụ isi na Anambra steeti ya na amụma na atụmatụ gọọmenti steeti a wepụtagasịrị iji wee mee ka ihe na-aga n'anya ya ee iji wee kọwaa ka ndị mmadụ malụ ka o si ada maka na otu n'ime isiokwu unu n'afọ a bụ ime ka ndị mmadụ malụ kụzie ka eme ka aghọta mmegharị a ka a ga-esi wee tie ya n'ọrụ na ka a ga-esi wee kekọrịta uru dị na agamniru ọkwa ya mhm. anyị wee na-asị ka anyị jụọ ọkammụta Silvanus nọ n'etiti anyị ka ọ kọwala anyị n'ebe o metụtalụ ndị ọrụ ndị ụlọ ọrụ nke onwe nya entrepreneurs na Anambra steeti ndị obere small scale business a kedu ka a ga-esi fụ na ụtụ isi a maka na echetara m na mgbe e kwuru nke gọọmenti etiti n'afọ gara aga sị na ka e wee webi ka ewepụ ibu ụtụ isi n'ụlọ ọrụ ndị nke onwe pelu mpe ka o wee bụrụ sọ ndị nke buru ibu nya ndị nnukwu ụlọ ọrụ corporate organizations ego ha gbagotalụ ga na-atụ ya bụ ụtụ isi ka ka a ga-esi nyelu ndị dị otu a aka na Anambra steeti ka ọ ghara ịbụ ha na-atụ ụtụ isi a o wee na-ewedata ego ha ji wee na-azụ ahịa maọbụ ego ha ji wee na-arụpụta ihe na Anambra steeti Did you get the question?
Ji sọ sọ sọ ajụjụ n'oyibo. Ọ dị mma. How do we Not very sure.
Okay.
Ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ how do we help small scale business owners and entrepreneurs in Anambra State so that when they pay tax it will not stifle their capital or bring down their growth.
Okay, thank you very much.

Eh? okay ka ịlacha ya ọnụ alacha ya ọnụ ngwa ka adọpụta Ee, obi ndị be anyị elu. sị ka m racha my vice chairman prọfesọ silvanus zegbaka ọnụ ee ị ma na oge a na-ajụ ajụjụ a maka enterprise people nwere small business for an individual register company ya as an enterprise um, achọrọ m ka m kọwara anyị the difference between registering your business as an enterprise and registering your business as a limited liability company. Ị bụ an enterprise and the, uh, at the end of the year, ya bụ that na total income ị nwetara for your business. Total income bụ ọ bụrụ na ichekie ego um, i rere chekikwanụ expenses niile i mere maka that business at the end of the day ị ga-ahụ ihe profit or loss ọ bụrụ na profit gị at the end of the day erughọ 800,000 naira gọọmenti sị na ị gaghị akwụ tax ọ bụrụ na o ruo 800,000 naira ị gaghị akwụ tax but ọ karịa 800,000 naira a ga-acalculate tax gị based on progressive tax

what you got on the road. Thank you.
Daalụ. Onye isi oche ụlọ ọrụ AIRS. Ama m na ị ka nọkwa n'ebe a. Maazị. Anọ m ya. Ehe. Mm. Anyị ga-akpọghe igwe okwu anyị kịta ka ọha na eze na-ege anyị ntị bụ ndị unu ji maka ha nọrọ n'ebe a taa ka ha jụọ ajụjụ one na one bụ ihe na-eche ha aka mgba n'ebe o metụtara ịkwụ ụtụ isi a ọ ga-amasị m a jụọ ka ị zakwaa hmm? ị nụrụ ihe nkọwa ọ dị mma ngwa igbo bụ igbo oge eruona unu ga-abata n'ọgbọ ka unu jụọ ajụjụ ee eh, chetanụ na ndị anyị na ha nọ ebe a nụwa bụ Chartered Institute of Taxation of Nigeria CITN ha kwadola ọfụma ya na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụtụ na ụtụ isi bụ nke a kpọrọ Anambra Internal Revenue Service ee eh, bụkwa ndị nwekwalụ ngalaba dị iche iche na mmekọrịta jikọrịtara ha na ndị onwe n'ebe o metụtara ọrụ ngo iwebatalụ gọọmenti Anambra steeti ego unu ga-abata unu ajụọ ihe ndị gbagojuru unu anya ka o wee doo unu anya ọfụma akara unu ga-eji wee sonyere anyị n'okwu a taa bụ 0803 221 6973 makwanụ unu akpọọ anyị na 0803 827 6694 cheta nkeji abụọ ka ị nwere ịgwa anyị afa gị na ebe i si akpọ ikene ndị ọbịa nọ n'etiti anyị ịjụ ajụjụ daalụ
ndewo Ndewo Udala ụtụtụ ọma nnọọ nwoke ọma Ee, m na-ekele ndị ọbịa nọ na etiti anyị

na gọọmenti agaghị eme ihe ha kwesịrị ime iji maa atụ n'ihe ha kwuru ọ sị na ọ ajụjụ a ị jụrụ ị jụka ajụjụ gị amaka ee e nwere ihe m chọ ka anyị mata ị ma a sị na a na- a na-akwụ tax oge m kwuburu okwu eji western world were nye example and eh, o nwere ike ya bụ na gị nwa na-enwe opportunity ị travel outside the country and ị na-akwụ tax gị 100 percent ị dịghị aghọ aghụghọ and ọ bụ na ịdị ya ga ị fụgo that na the gọọmenti na-akwụ that tax 100% ga-eji ego ha wee rụọ ọrụ anyị bịa na this our country everybody na-aghọ aghụghọ o nwere onye na-ekwu eziokwu ihe o nwetara mmadụ ga-enweta nnukwu ego ya ga-akwụ ya obere ụgwọ and ị fụ na ego a collectịrị ọ gaghị adị enough iji wee rụọ ihe kwesịrị ka ejiri ya wee rụọ ọ bụrụ na gọọmenti na-eme account of the taxpayers money a na-enweta in a month na Anambra gị fụ that na ọ bụrụ na e utilize ya otu kwesịrị esi utilize ya it may not even give us that free education but what we are trying to say bụ let people ka e nwee a a a a sizable number of our people that are paying tax

provide that infrastructure like um, bo- bo- bo- borehole water and the, and the rest ọ dị gwa ha mma m na ọ n'otu a daalụ rinne oriakụ obieri ndewo
Good morning. nnọọ n'ụdala
Elochukwu na-ekwu esi m Ọnịcha akpọ. elochukwu nnọọ Ok. Eh, ajụjụ m bụ ụtụ isi a ugboro ole ka e kwesịrị ịkwụ ya? Maka currently na anyị na-akwụ local gọọmenti na-akwụ steeti onye nwe shọpụ 5 ọ kwụzuo ya na the whole shop shops onwe ọ dị normal o nwe ebe e kwesịrị ịkpa aka na ya udo dịrị m daalụ rinne elochukwu chairman ọkwa ị nụrụ ajụjụ elochukwu jụrụ
Okay, ọ dịcharọkwa clear from here, so uh, if Ngwa you ka can help nkọwa- me. ka m kọwalụ gị ihe ọ jụrụ elochukwu sị Okay. ọ bụ onye na-azụ ahịa ọ sị na na ihe a chọrọ ịmata bụ ugboro ole ka a ga na-akwụ tax a ọ n'ọnwa ka ọ n'afọ ọzọ dị ka ibe ya onye nwere shọpụ dị ka 5 ha na-akwụ gbado tax na each of the shops o kwesịrị ekwesị ọ bụ otu a ka gọọmenti si wee hibe ya
okay daalụ rinne no so ihe m chọrọ ka m kọwaa bụ na eh, e nwe difference between tax and levy there are differences ọ dị mma ee ọ na-ekwu maka ụgwọ a na-akwụ maka shop one na one those are levies

ọ dị mma ọ bụ na ị nwe shop ị ga-akwụ levy personal income tax is for everybody ọ bụrụ ị na-arụ ọrụ ọ bụrụ na- whatever business ị na-eme you tell me how much you have made in a day in a year ndị na-eme PAYE that's ndị bụ emplo- employees Mm, a na-deduct nke ha monthly basis because a na-akwụ ha ụgwọ monthly ọ dị mma however onye na-eme business you're supposed to pay once a year based on your annual income.
so However, iji enwere wee ike- ọ bụrụ- kọwaruo ya ọfụma onye nwere five Yes. shops ọ chọọ ịkwụ tax not levy na Yes. ihe ọ ga-akwụ bụ ihe o- mgbakọ na nzukọ ihe o nwetagosiri n'ime shop ise ahụ n'afọ ọ kwa ya Yes. correct, correct.
ọ dị mma daalụ Thank Ehe, you. nke ọzọ dị na ya bụ otu chairman si wee kwuo onye jụrụ ajụ sị na ọ na-akwụ em, levies na all his various shops good Mm. and fine onye a chọzi ịkwụ personal income tax Mm, o checkia ego niile o nwetere n'afọ ọ ga-ewepụsị levies ya because they are expenses o mere maka shop ya ọ ga-ewepụsịsị ya wepụsie ma ego o ji were gbaa moto wee bịa ahịa ma ego ọ kwụrụ ndị staff ya nọ na the company o wepụsisie ihe niile a ihe a na-ana ya as tax ga-abụzi profit o mekere at the end of the year ọ profit ka a na-eme ka a na-assess ọ bụghị ego niile a batara ka a na-ewe no ị ga-reduce all those expenses levies bụ expenses hmm. ọ bụ na ọ bụ ọ bụ an enterprise na ma ọ bụ a corporate entity levies a ga-ewepụsị ya you know before ị nwetazie your profit wee kwụọ tax a gaghị atax gị twice ọ dị mma eh.
daalụ rinne ka anyị nabatakwa ndị ọzọ ndewo ndewo Hello. nnọọ na Ụdara ị saala chi Good morning. ị saala chi Yeah. Kee kwanụ. adị m mma Onye gbatụkwuo na-ekwu bụ ụzọ bara uru from Awada. nnọọ nwanne m Yeah.
Ajụjụ m chọrọ ịjụ gbasara ihe ndị a na-ekwu kịta bụ ị ma ezigbo onye ọrụ ugbo na-ebu ụzọ sụchaa ebe ọ ga-akọ ihe ọ sụchaa ya ọ kọọ ya ihe ọ kọchaa ya ihe o chukwa ihe ahụ ọ kọrọ rụọ ya ahịhịa mee ya ihe atiri o ruo n'owuwe ihe ubi ọ bịazie were ihe ubi mana nke a kịta gọọmenti na-ewe ihe ubi ebe ha na-akọghọ ihe ndị mmadụ tara ahụhụ n'ọbara ha tachaa ahụhụ n'ọbara ha na nsogbu niile ha na-akrọs still gọọmenti bo onye ibu ma agbanyeghị otu ọnọdụ dị ugbu a na Naịjirịa bụ ihe ahụ ndị politician tiri Naịjirịa nsị na ya still a na-ebo onye ibu nke kacha nke bụ ebe were ego a mgbe Peter Obi na-achị o were ihe dị ka tax na ihe niile a tinye na authority ị kwụhaa nya ọ na-ereflect mana nke kịta wee were ya nye ndị agboro agboro na-akọntrol ihe niile ahụ amaghị ole ruru gọọmenti amaghị ole ruru ndị mmadụ ị maghị ole tọrọ n'ụzọ ị maghị ole gara direct n'ebe ọ kwesịrị ka ọ gaa ihe ndị a niile abụrụ nsogbu nyere ndị na-azụ ahịa onweghị onye ị na-akọrọ onweghị otu ị bu akwa aga enweghị ebe ị gba ọsọ aga asọrọ n'aha gọọmenti ihe niile a gọọmenti onye na-asị ya gọọmenti na-ebo ndị mmadụ ibu na-egbu ụmụ mmadụ ọtụtụ mmadụ na-anwụ na nsogbu ọnya ihe a ka na-asị kedu ka a ga-esi wee na-ekwu obodo ebe unlike ndị industry na ndị industry napụrụ ndị gọọmenti ma ndị ga-agba ashawo ma ndị ga-ezu oshi mee employ ha ncha niile na-arụ ọrụ a na-eme ha accommodate mana emechaa gọọmenti ebokwa ha ibu onwekwaghị concession gọọmenti na-enye ha enye ha ọkụ enye ha accommodation enye ha anything ga-enye ha aka Ọ dị mma.
production. I Daalụ don't rinne. understand this type of government. ngwa daalụ rinne chịkọtazịa ọ dị mma chairman ọkwa ị nụrụ ihe ọ kọwara Okay, because obviously, uh, uh, gonna do a very clear from here. okay ee ife ọ na-ekwu ee bụ Yeah. ọ na-asị na gọọmenti na-ebo ndị mmadụ ibu because na onwerọ ihe ha melụ ndị mmadụ enwerọ ezigbo okporo ụzọ na gọọmenti mee gịnị Na-ebo ndị na-ebo ndị mmadụ mmadụ ibu. ibu na nkịtị na fa na-eje ewe ife ubi na ebe fa akọrọ Mm.
na enwerọ ife e nwere na society yet ha na-ana ndị mmadụ ego ụtụ isi ọ mara o ji onye ọlụ ugbo wee maa atụ so kedu ka ị ga-esi wee react to this uh, assertion Ọ- ọ- ọ- na gọọmenti na-eme gịnị biko anụrọ m na na Na- gọọmenti na na-eme gịnị gọọmenti na gọọmenti na-ebo ndị ha na-achị ibu ibu arọ maka na afụfụ ndị mmadụ na-ata na onwerọ ihe ha na-eketa dịka uru n'aka gọọmenti mana abịakwa gọọmenti a na-ana ha ụtụ isi na ọtụtụ ụtụ dị iche iche

however ọ bụrụ na e nwee ụtụ a na-atụ dịka levies for you to do a certain type of business ihe dịka business premises ị ya atụ ụtụ levy and those levies are not anywhere near ego ndị mmadụ na-emeke you know so I don't, uh, um, and the thing is that ego a na-ana ọ bụrọ na gọọmenti na-eji eli eri mba a na-eji alụ things for common good ọ ọ bụrọ eziokwu na enwerọ ihe gọọmenti ji the- the money eme i checkie enwee eh, pre- eh, free education for ndị nọ primary school ndị nọ secondary school in public schools kezi ebe ego a si apụta ọrọ gọọmenti na-akwụ ya enwere some public hospitals i jee ma ndị dị ime na-achọ ịmụ nwa free antenatal and all that ọrọ gọọmenti na-akwụ ya but ịmago the thing bụ na ọ bụrụ na ndị mmadụ anaghị akwụ then the ego ego ama nzu ezu so a na-eme ka esi wee nweta however mmadụ niile na-akwụ then the hospitals adị more the schools adị more the facilities adị more and that's what the government is pushing for and then ma onwe ihe m kwubu na this program sị common good o nwere ike bụrụ mụnwa kịta m na-atụ ụtụ mana nwunye m adịrị ime Eh, nwu- nwunye m enidirọ prenatal antenatal but o nwere ndị ọzọ in the society that need that enweta ya free of charge o nwere ike next year nwunye m adị ime okay I will now also benefit from that eh, eh, service so ndị na-atụ ụtụ kwesịrị na-ene ife in terms of common good o nwe other infrastructure dịka ihe dịka road onye si Nnewi kịta na-eje Agụlụ ma ọ na-eje Amaọbịa ị magonu ka oge o si adị before ma ka ọ dị kịta in terms of the time e save so o mean for instance o nwere ike ọ bụrụ n'ime ụnọ gị ka alụ alụ gọọmenti bụ ife mana the common good ihe o mean ọ bụ na na ị si Ọka jee Nnewi ka m je gote something ma the time o ga-eteki gị kịta maka ụzọ gọọmenti lụlụ is a lot less than before so ị na-achọ ine benefit of ụtụ a na-atụ you need to look at it from a wider perspective ihe gọọmenti na-adị na-alụ and- and by all means ọ nwayọọ nwayọọ ka e ji wee na- na-eme ụmụ ihe na-ene anya ọ dị mma one by one one by one one by one and then life will get increasingly better and ekwubugo m before okay thank you Daalụ rinne ka anyị nabatakwa ajụjụ ndị ọzọ ndewo na Udala biko gbatuo igwe redio gị gwa anyị afa gị na ebe i si akpọ ndewo na Udala gwa anyị afa gị na ebe i si akpọ nwoke ọma like I'm an artisan.

Then after paying all these things, you will still come and pay another valid tax. That's what I want to know. daalụ rinne ọ dị m ka azabugo ajụjụ a na mbụ
iji wee em, gbakwunyekwu ya eh, tinye ọnụ na ya ọzọ bụ all those levies na-akwụ artisan business premises I mean you are an artisan ị na-akwụ business premise aplọg na ndị otu ya all those are called levies they are not tax they are levies and ndị na-collect ya bụ local government where you are residing and the, at the end of the year gị chekizie as an artisan ọ bụrụ na e wepụsịsị expenses niile ahụ ị mere na nwa ego niile ahụ a na-akwụ akwụ ị na-enweta from ọrụ ị na-arụ i wepụsịsị expenses i mere na ya ya bụ na ego ego fọzịrị na-erughọ 800,000 naira ị gaghị akwụnụ tax ị gaghị akwụzi the personal income tax gọọmenti sị na ndị dị otu ahụ agaghị akọlekti ego na ha but ị ga-file your annual returns nwe ihe a na-akpọ ịfile annual returns ịfile your annual return because as an artisan na-akwụ ụgwọ ị nwere ANSSID nọmba ndị Anambra steeti

daalụ daalụ rinne ndewo Good morning. nnọọ n'ụdala Eh, biko ana m ekele ndị ndị ndị guests e nwere na house unu mere ọfụma ndị odenigbo ndị ndị ndị ụdala Eh, maka na m, o- o- o- o gosi na nnukwu redio redio steshọn nke unu bụ ịkpọtanwu ndị a

ịkwụọ ịkwụọ ịkwụọ ịkwụọ tax na all the shop all the shop then ịkwụbụ ya kwụsị ya ha nwere onwe fa anaghị enye risit ozugbo asị gị na echi gị bịa wee risit esigo n'ụ- n'ụ- n'ọnọdụ dị otu a wee rie ọtụtụ ndị mugu mgbe mgbe mgbe gọọmenti eh, eh, eh, Ngige na-achị o mepere anyị ọ gwara anyị jee kwụba na bank and ọ kaala anyị mma ịkwụ na bank ịkwụọ na bank ọ baa straight to to gọọmenti coffer mana nke a bụ asị gị gị- gị gị jebe nke ahịa akwụkwọ ndị isi ahịa sị gị na echi gị bịa na na risit apụtaba ebe ahụ ebusi ọka bute risit esila n'ụtụtụ n- n- n'ọnọdụ a ndị kwụ- kwụchara na agwa ha na ha akwụbeghọ An- ha akwụkwa ya times two n'ime ahịa ahụ ọ na-ewute so much dị na abịa n'ihe gbasara taasị a na-akwụrụ n'Anambra ọ bụrụ na ị na-esọs niile a na-akwụkwado taasị na ya and ndụmọdụ m na-enye gọọmenti bụ na iji gwa gị eziokwu Government is overtaxing the people. I'm telling you the truth. Let us speak. Nya, ka ekwugere nke bụ eziokwu. I gwuo i gwuo omi mmiri ị ga-akwụ tax eh, onye onye nwere nwere ụlọ na-akwụ tax ọ na- ọ na-akwụ ụgwọ ya. Then u- iburu moto pụta ị ga-akwụ tax. Why not ijikọta tax niile ọnụ ịkwụọ ya ma na ị kwụgo

daalụ Em, em, onye eziokwu iji were saa ajụjụ a ị jụrụ ịma na oge the executive chairman of anambra state internal revenue service kwuru okwu o kwuru that na payment ọnwụna gbasara levies enwere akaụntụ a na-akwụnye ya and akaụntụ a na-akwụnye ya bụ akaụntụ of anambra state gọọmenti amaghị m otu unu ga-esi nọrọ n'ime ahịa na-akwụ storage fee unu kọ- anyị- unu- unu were ego unu jee kwụnye somebody n'aka mmadụ. asị gị na gị chere n'esie gị bịa were your receipt maọbụ asị gị na receipt ebutebeghị o gosi that you are ignorant of what you are doing we have a designa- designated account of government enwere storage fee nwee akaụntụ a na-akwụnye na ya enwere business premises nwee akaụntụ a na-akwụnye na ya so

amount of money in a year ndị a na-akpọ the high net worth individuals these are big people chairman has talked about the general goods ọ ndị a nwere ego na the country kwesịrị ị na-eweta ego a ga-eji wee na-arụ ihe ndị a but gị bịa gị fụ that na all these big people are not paying taxes

Ile anya n'ihe onye eziokwu kwuru, Chairman ama m na ị na-ege ntị. Ihe onye eziokwu na-akọwa abịa n'ọtụtụ ọma ahịa dị iche iche na Anambra steeti. E nwere ọfịs prezident na-afụ maka ahịa. Ị na-aghọta? Ebe a ka a na-eje akwụ stallage fee stallage levy na-abụrọ tax ihe ọ na-akọwa bụ na ọtụtụ jee kwụọ nya bụ stallage fee a na-asị ha n'afọ ọzọ ka a ga-eweta receipt o nwere onye nke nọ na relief market wetala anyị mkpesa n'afọ gara aga ọ bịa kwụọ nya bụ ụgwọ a sị ya chelu ka e weta risiti si n'Ọka wee bịa ị na-afụ na ihe a ga-anọgide nọgide banye afọ ọzọ e wee nabakwa ya ụtụ na shọp ya ọzọ chairman ka ihe a na-eme site na ihe mmemme a taa ka a kụziere ndị na-akwụ ụgwọ a ka ha ga-esi gbaso ihe bụ oke na ọrụ ha ihe bụ ihe ruturu ha nya rait ha n'ebe o metụtara ịkwụ ụgwọ a ma were risiti ha ozugbo ozugbo
Okay, daalụ rinne. Anyị enwego meeting with market leaders and mayors of local government because um, ụtụ a na-atụ na ndị na-asị na a na-atụrụ ndị market leaders all that is wrong. The agreement anyị nwego kịta bụ na all market stallage fees

we will get that approval and we will move into into force. Thank you. Good. Daalụ rinne. Ee, tupu anyị na-achịkọta, ọ ga-amasị anyị ka ị kpọpụtakwa akara ekwentị ndị anyị sị na ndị mmadụ ga-agbaso. Ọ ga-abụ ha nwee mkpesa maọbụ ajụjụ gbagojuru ha anya, ha jụọ ya. Ma ọ bụkwanụ ebe ọzọ ha nwere ike isi wee zie ozi ka o rute ụlọ ọrụ AIRS aka. Daalụ rinne. Chairman, ị nụrụ ihe m kwuru? Ee, efe ekwukwe again. Asị m, ee, ị ma na i kwuru na mbido taa na o nwere akara ekwentị nya phone lines a ga-enye ọha na eze na Anambra steeti. Ọ ga-abụ hmm. onye ọbụla nwere ajụjụ maọbụ mgbagwoju anya n'ebe o metụtara ịkwụ ụgwọ ụtụ isi ma ọ bụ ụtụ dị aṅaa a na-anagasị ka onye ahụ jụọ nya bụ ajụjụ ma ọ bụ mee mkpesa dịka o si kwesị
Okay. Anyị nwe, anyị nwe three phone numbers that taxpayers, citizens can call, jụọ ajụjụ, make a clarification. Ka anyị wee dị sure na ihe a na-eme bụ ihe dị right according to the law. ọ dị mma M ma-akpọpụta ha kịta. gaa The n'iru first
gaa n'iru chairman ị nọzikwa ya chairman ọ dị mma ee ka m nyelụ chairman aka maka na o zitelu m ya na WhatsApp Okay.

airs.an.gov.ng. So if you want to reach out to us, use these channels and and you get the exact information on what you're supposed to do. ma ọ bụrụ na ị dị confused. Thank you. daalụ rinne chairman n'otu ahịrị biko ọ ga-amasị m ka ị gwa ndị niile na-ege anyị ntị tata nụwa kedu ihe kpatalụ onye ọbụla bụ onye anambra ga-eji wee nwee mmasị ịkwụ ụtụ isi n'otu ahịrị
Okay, um, ọ dị, ọ dị very important. Na mmadụ niile ya-akwụta ụgwọ because, like I said, o nwe ihe a na-akpọ common good. Atụtụ, onye atụtụ atụta atụta. Oh, ikuku ije ozi. ọ dị mma dọkta obieri nyelụzie ya aka kwutọpụ yes eh, ka chairman na-ekwu about common goods ọ dị mma that na onye ọbụla tụrụ ụtụ isi ya ka anyị wee nweta uru si na gọọmenti apụta those common goods has to do with eh, our free education free hospital bills our good roads and the other amenities pi- pipe-borne water so it's good that we pay our taxes and derive the benefits uh, tax na-enweta ka a na-akpọ social contracts when we do our own government will do their own thank you daalụ rinne dr obieri prọfesọ stevens ọ ga-amasị anyị ka ịchịkọta kedu ihe ị nwere ịgwa ndị anambra na ndị gele anyị ntị taa One minute.

um ọ ga-amasị m ka Mrs. Mary Jane Egwim ka ọ gwa ọha na eze gele anyị ntị taa otu ihe maka na ọ yanwa bụ ode akwụkwọ nke CITN oriakụ ka anyị nụ olu gị daalụkwanụ ọha na eze gere anyị ntị anyị wetagoro unu ka o si dị na-ayọkwa na anyị ncha niine ga-agba mbọ fụ na anyị jụrụ ajụjụ ọwụghọ ihe ọbụla merụ anyị ebie gọọmenti dịka ụmụnne m si kwu eji m n'aka na onye ọbụla anarụgo akara ekwentị ka ị ga-eji wee jụọ ajụjụ wee marakwa na ihe niile a na-eme abụghọ ka a bịa gbuo egbuo na ọ ka a bịa zọọ azọ daalụkwanụ oriakụ onu gị nke atọ ya daalụ ọ ga-amasịkwa anyị ka nwada adaeze ụwanụakwa ka ọ bịa gwa ọha na eze gele anyị ntị ihe o nwelụ

doctor na chinyere omiko na ndị nna anyị na-ekene n'ụbọsị tata maka inwe ohere ịbịa ee anyị nwa ma na ndị mmadụ na-adị busy these days with one thing or the other karịchasị na program a bụ n'isi ụtụtụ ka e tilie so ọ bụrụ na nwaanyị na-adịrọ uchu ọ ga-afịa arụ ibini saa arụ wee mee makeup wee kwado mana nkwado ụmụ nwaanyị ada adị easy mhm. eh, mana eh, in spite of all this all this I've mentioned unu gbalụ mbọ bịa and you also came in good time so na ọ dịrọ ofele na anyị na-eme appreciate anyị nwa bụ ndị ụdala fm so n'afa ndị ụdala fm anyị na-ekene unu ekene so njisi ike igbo sị na ọ na-abụ a kaalụ ọmalụ ọ malụ ma a kaalụ ofeke o tinye isi n'ọfịa so na anyị na-ekene wee sị onye a fụ tata ka a fụ ya echi mmili atakwana ma azụ anwụna onye malụ ife dị mma ya mee ya malụ ife ga-ese okwu sị emekwana ya afa m bụ ọdịkpo ụdaegbe daalụ nke tata daalụ rinne ụdaegbe nwanne m daalụ dr obieri ekene m na-agarachasịrị onye isi oche ụlọ ọrụ anambra internal revenue service bụ maazị ikeakọ nnaemeka okonkwo na ohere o wepụtara ịkọwa ma mee ka ndị anambra marakwuo ụzọ ha ga-esi wee jụọ ajụjụ ma mata ihe ha kwesịrị ịmata na-ekenekwu prọfesọ Silvanus na Mrs. Egwim na nwada Adaeze Ụwanụakwa afọ gị ama ya mụ bụ Chinyere Omiko na-asị gị cheta na ọ kụọ elekere itoolu nke ụtụtụ anyị ga-ewetara gị nchịkọta akụkọ nke ga-eduru anyị ruo na o were nkeji iri na ise ji gafee elekere itoolu mgbe ndị politi ga-awụchi n'ọgbọ ana m asị gị kaba arụ ịnụgo ntị m akara nke gị ihe niile e kwulu taa ka e tinye ya n'ọrụ daalụ nụ ka e mesịa